bi ye alamisa ye utukalo tile tan ni saba don san ba fila mugan ale ni wɔɔrɔ malidenw k'aw fo dante fɔli min na ka ladɔnniya k'a fɔ chef d'état major ko k'a bɛ jamanaden kelen-kelen bɛɛ lajɛlen ladɔnniya ka bɛn ni mali finitigilakaw ka wulikajɔ ye kɛrɛnkɛrɛnma min bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ an ka finitigilakaw minnu i ka dɔn n'u u minɛna jatigɛwale tigilamaw fɛ ka bɛn ni eh, avirikalo tile mugan duuru san ba fila mugan ale ni wɔɔrɔ ye mali jamana kɔnɔ o hukumu kelen kɔnɔ i ka dɔn k'a fɔ ladɔnniya kɛra k'a yira k'a fɔ o finitigilaka maa bi seegin ani fila bɔyanko i ka dɔn eh, mali finitigilakaw ka wulikajɔ kɔnɔ olu sera ka kannabila sɔrɔ an bɛ waati min na fɔ bi ka bɔ min bɛ tali kɛ FLA mɔgɔw ale ni ka taa se JNIM mɔgɔw fanfɛla la o hukumu kelen kɔnɔ a yiranna k'a fɔ an bɛ don min na fɔ bi n'i y'a ta k'a jateminɛ ni finitigilakaw minɛlen kɔfɛ i ka dɔn k'a fɔ ka bɛn ni avirikalo tile mugan ani duuru ye jatigɛwale tigilamɔgɔw fɛ mali chef d'état major n'o ye kɛlɛtigi ale ye laseliw kɛ k'a yira k'a fɔ an bɛ don min na fɔ bi ko a bɛ foli tanu kɛrɛnkɛrɛn ka ɲɛsin mali finitigilakaw ma u ye wulikajɔ min sabati min bɛ kɛ sababu ye u tɔɲɔgɔnkɛ minnu kun minɛlen don i ka dɔn k'a fɔ jatigɛwale tigilamaw fɛ fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛla fɛn b'a to olu bɛ se ka kannabila sɔrɔ cogo min na o hukumu kelen kɔnɔ maa minnu yɛrɛ tun bɛ yen na k'a fɔ ko u kun minɛlen don o waati la a y'a yira k'a fɔ k'a bɛ foli kɛ ka ɲɛsin olu ma bawo ka d'a kan u minɛlen u ye dusumanjɔ kɛ ani sabali ani muɲu kɛ fɛn b'a to u tɔɲɔgɔnw bɛ baara min na o baara ka se ka nɔgɔya u ma cogo min na u ka se ka kannabila sɔrɔ o hukumu kelen kɔnɔ a k'a bɛ jamanaden kelen-kelen bɛɛ lajɛlen ladɔnniya ka d'a kan ninnu minnu minɛna i ka dɔn k'a fɔ u ye engagement sugu bɛɛ kɛ fɛn b'a to u ka ko bɛ se ka to bala cogo min na o i ka dɔn u faralen tora ɲɔgɔn kan i ka dɔn papali wale ni jatigɛwale foyi ma se ka u sɔrɔ o hukumu kelen kɔnɔ k'a bɛ jamanadenw ladɔnniya k'a fɔ malidenw kɛrɛnkɛrɛnma an ka finitigilakaw ye wulikajɔ min sabati ka se ka nin baaraw sigi sen kan bawo ka d'a kan finitigilakaw ka jija ni wulikajɔ kɔnɔna na kɛra sababu sa u sera ka bɔ nin waleya cɛjugu kɔni kɔnɔna na o hukumu kelen kɔnɔ a k'a bɛ bɛɛ lajɛlen fo dante fɔli min na dignité an ka se ka o to an yɛrɛma cogo min n'o ye an ka yɛrɛma hɔrɔnya an ka se ka kannabila ka o sɔrɔ cogo min na o hukumu kelen kɔnɔ a k'a bɛ maliden kelen kelen bɛɛ lajɛlen ladɔnniya k'a fɔ nin wulikajɔ min sabatira i ka dɔn kɛra sababu ye sa i ka dɔn ninnu ye yɛrɛmabila sɔrɔ cogo min na ka na an ka jamana kɔnɔna na an bɛ waati min na fɔ bi nka nin waati in na u bɛ bolo min kan u tɛ bolo jugu kan tuguni bawo ka d'a kan u lakananen don u ni u farikolo la baasima foyi kɔni tɛ nin cɛ maa bi seegin ani fila kɔni na an bɛ don min na fɔ bi k'a bɛ malidenw invité ka na hali sisan an ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ fɛn b'a to jamana in cɛfɔ ni kanbɛn bɛ se ka na cogo min na ani fana wulikajɔ min sabatilen don fɛn b'a to an ka se ka an ka finitigilakaw dɛmɛ a cɛfɔ ni kanbɛn na sanga ni waati bɛɛ lajɛlen na fɛn b'a to finitigilakaw kɛlen ka layidu min ta fɛn b'a to ka jamana bɛɛ lajɛlen lakana o baaraw ka se ka sigi sen kelen kan an bɛ don min na fɔ bi an ye kunnafoni min sɔrɔ n'an tora o kunnafoni kelen kɔnɔ min bɛ e tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ ee yann vezilier yann vezilier i ka dɔn ale ye maa ye maa min k'a fɔ ko a kun condamnéna mali jamana kɔnɔ nka an bɛ waati min na fɔ bi ale kannabila sɔrɔ ka bɛn ni bi utukalo tile tan ani saba san ba fila mugan ani wɔɔrɔ ka bɔ an ka jamanakuntigi yɔrɔ n'o bɛ tali kɛ le général d'armée assimi goïta euh, le président de la transition chef d'état ale ye wulikajɔ sabati kɛrɛnkɛrɛnma ka se ka i ka dɔn k'a fɔ yann vezilier ka se ka grâce présidentielle kɔni ka o kɛ a ye an bɛ waati min na fɔ bi n'a ma ɲɛ k'a fɔ nin kun ye maa ye maa min fana k'a fɔ ko a kun nɔ yera don tɛmɛnlenw na k'a fɔ ko maa minnu ye fanga dafiri baaraw sabati sen na kɛrɛnkɛrɛnma ni maa dɔw farala ɲɔgɔn kan min bɛ tali kɛ abasi danbele ka taa se nɛma sagara fo ka taa se maa wɛrɛ caman ma minnu kun nɔ minɛna k'a yira k'a fɔ ko u y'a ɲini ka se ka jamana yɛrɛ ka lakana ka o tiɲɛ cogo min na o hukumu kɔnɔ i ka dɔn k'a fɔ an b'a ladɔnniya k'a fɔ yann vezilier yɛrɛ ye maa min ye a kun bɛ mali jamana kɔnɔ san caman na a kun bɛ min bɛ tali kɛ nanzaraw ka anbasadi min kun bɛ yan nɔ i ka dɔn k'a fɔ a kun b'u ka anbasadi kɔnɔ ka baaraw sabati sen kan wa i ka dɔn k'a fɔ maa min fana don sécurité d'état maa don maa minnu k'a fɔ ko jamanaw b'u ci ka na jamana wɛrɛ de kɔnɔ fɛn b'a to ka se ka na sɛgɛsɛgɛliw sigi sen kan ani ka se ka kunnafoniw ta ka di olu ma cogo min na o hukumu kɔnɔ n'a ma ɲɛ k'a fɔ k'a kun kɔndanena k'a yira k'a fɔ ko a bɛ san mugan kaso de kɛ a sen tɛ bila i ka dɔn k'a fɔ jamana kɔkan a b'o san mugan kaso kɛ yan nɔ ani ka fara sefa wari miliyɔn saba n'a bɔɲɔgɔnko a kan ka min fana sara an bɛ waati min na fɔ bi nka hukumu kelen kɔnɔ a yirana k'a fɔ san mugan kaso an bɛ waati min na fɔ bi n'a kun kɔndanena ka bɛn ni juin kalo tɛmɛnlenw ye k'a fɔ k'a kan ka o san mugan kaso kɛ an bɛ waati min na fɔ bi jamanakuntigi son excellence asimi goyita ale kɔni yafa kɛra a ma an bɛ waati min na fɔ bi ka se ka yann vezilier ka o bila a yafara yann vezilier ma ka a bila an bɛ waati min na fɔ bi nka an b'a ladɔnniya k'a fɔ kunnafoni yɛrɛ tiɲɛ mun ye a labilalen kɔfɛ nafolo kasabi min n'a fɔra k'a kan k'o sara o nafolo kasabi kɔni o ma bin ka bɔ a kan bawo ka d'a kan o nafolo kasabi kɔfɔlen a b'o kɔni sara mali jamana ye an bɛ waati min na fɔ bi yafa kɔni ma kɛ o wari kɔni ma nka min bɛ tali kɛ an bɛ don min na fɔ sisan n'a bɔra mali jamana kɔnɔ ka se ka u ka jamana sɔrɔ n'o bɛ tali kɛ faransi san mugan Yann Vezilier a sen tɛ bila Mali jamana kɔnɔ tuguni ka n'a da don foyi la o ye ka dɔn k'a fɔ a sen tɛ don Maliko fan si la fo san mugan ka tɛmɛ an bɛ don min na fɔ bi an ye kunnafoni min sɔrɔ